hamala an kuli abidi zawi sukuri a y'a ɲin fɛ o kasira in waati bɛɛ u b'a mɛn u tulo la ka ye u ka kɔrɔ dɔn hali n'a kɛra ko k'an da tɛmɛ tɛmɛ kɔrɔ kan n'a ma se ka musakara caman k'a la yani ka se ka hakililajigi caman k'a la n'ala sɔnna an bɛna dɔɔni dɔɔni fɔ a bila kutubu zamani ye ɲɔrɔn sirifukɛ hamala hali n'a y'a sɔrɔla a ka fisamanciya ala ye bonya ko min k'a ye la yabdul asr olu tɛ se ka dan a se ka a hakɛ tɛ se ka dɔn quoi fitini dɔrɔn don n'an bɛna an da t'o la su fara tile kan hali ni bɛɛ lajɛlen jɛna k'a fɔ i bɛ ala ye bonya min kabako min k'a ye

n'ala sɔnna a ka di mɔgɔw ye a fɔli ka di da la epi fɛnɛ a kɔrɔ yɛrɛ ziraba ka kuma n'i ko n suma ka di i ma n den nɛnɛ donc n'ala sɔnna an bɛna an da boli boli a kan dɔnni yira tɛ foyi foyi tɛ alahu subahana wataala an ye fitini min tɔmɔ karamɔgɔ kɔ ni ala ka fɔnisire n'a ka fisamanciya ye an hakili sera ka to minnu na an bɛna an da boli boli o kan waati n'a cogoya kama an tɛna musakara caman fɔ sinɔn n'an k'an b'a kelen a bayiti kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fasari o bɛɛ lajɛlen y'a damana ɛriw de ye eh, alihamudulilayi rabbil alamin kasiratigi a y'a yira k'a fɔ n'an bɛnna n'an ka don an ka walanda la n'an bɛnna sababu min na alihamudulilayi ne fili min y'an sɔrɔ

n'a sɔrɔ an b'a valɛri dɔn hali hatta jɔn dɔw bɛ alahu subhana wa taala bolo bi tile in na u bɛ arakan fila fila seli k'a da shakiran lilayi k'a fɔ ko alahu subhana wa taala yani shukuran lilayi u bɛ ala barikada k'a sababu kɛ ala min ye shagana yira olu la arakan fila fila su o su K'Ala barikada, ka Ala tanu, Ala e ni ce e min ye shagana ni jɔn in jira anw na, an ka tugu a kɔ. A ko, Da'ahum li zikirillahi jahran jama'atan, shagana ye mɔgɔw wele ka na Ala ko suma ma bangeli la, k'an fara ɲɔgɔn kan jama na, fa'adhaw bi hamdillahi jam'an ala zikiri. U labana ni Ala tanu ye jama jama zikiriw kan n'o ye la ilaha illallah ye la ilaha illallah fɔlaw n'i y'u fɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o fɔli bolilen bɛ maa minnu nɛn kan kosɛbɛ o de ye shagana kalandenw ye ko shagana de ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kote kote jamana jamana kabila o kabila bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ ko wa kadi kana zikirulayi nasiya ladal wara zikiriw ala ko fɔ o kun kɛra a mɔgɔw kun ɲinɛnen b'a kɔ a kun kɛra ɲinanfɛn danfɛnw yɔrɔ wa taaratil anka ankaw kɔnɔ panna n'a ye walam yadunu min fikiri a dɔnni yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ hakili a dɔnni ma gɛrɛ mɔgɔ hakili la yɛrɛ ma na k'a fɔ ko i bɛ zikiri dɔn walima i bɛ ala ko fɔ dɔn a kun mɔgɔ yɛrɛ hakili yɛrɛ kun t'a la yɛrɛ ankaw ye kɔnɔ ye an b'a ye an bɛ musakara mɛnna caman da la mɛ anqaw kɔnɔ ye min ye fo an k'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna anqaw ye kɔnɔ de ye a kun bɛ nabi ɲuman dɔ de ka waati la dɔw ko zalikifili eh, o nabi ɲuman ye dɔw y'a yira k'a fɔ nabi ɲuman wɛrɛ don mais yanni dɔrɔn anqaw fana kɔnɔ dɔ kun don n'an b'a fɔ ko darako an bɛ se ka i bɛ se k'a dɔn cogo min na a bɛ n'a fɔ darakolama ale kun tɛ ee sɛdennin ta dɛ i n'a fɔ sɛgɛ bɛ sɛden ta cogo min na ale kun bɛ adamaden kuturu de ta ka taa n'i ye k'i fara fara k'i dun donc nabi ɲuman ye dugawu kɛ o y'a ɲin'a fɛ dugawu kɛ anqaw a si latununna a man ca a ko wa anqa donc a ko o anqaw o taara u bɛ taa ni adamaden ye cogo min na dɛ i n'a fɔ sɛgɛ bɛ taa ni sɛden ye cogo min na zikiri fana kun taara mɔgɔw kun ɲinana a kɔ o kosɔn an ka sɛkiw an ka sirifukɛ

Alahu subahana wa taala de fɔ ko i kana tugu fɛn dɔnniya kɔ i tɛ fɛn min dɔn i k'a dɔn i bɛna ɲininka a la dɛ n'i tɛ fɛn min dɔn a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ donc n'i ye ɲuman min la y'a la i k'o ta a ko filibanciw tora u bɛ ka zikiri u bɛ ka nakari li khafaihi k'a sababu kɛ zikiri a kun dogolen don mɔgɔ yɛrɛ hakili kun t'a la a kun taara ala ko fɔ kun taara a olu hakili la ko a tɛ yen de mɔgɔ min kɛra sababu ye ka na n'a ye ko ee nin nana ni ko kura de wa budia man u ye mɔgɔ kɛ bida ye k'a fɔ ko a ko nin ye bida de nin ye ko kura de mɔgɔ yɛrɛ hakili kun t'a la waati min na u ko ko ee kullu bidiyatun dalala kullu dalalatun finnari ɛɛ allahu akbar jɔn ye wa naari fara a kan e yɛrɛ de y'o fara a kan dɛ ee alihamudulilayi o fana y'a damana bonda ye waati na a koroli kosɔn donc mɔgɔ min kɛlen ka na ni zikiri ye u y'a yira k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ de y'a daminɛ a yɛrɛ ma ko sabula k'a kun tɛ k'a sɔrɔ ala ka zikiri kun bɛ mɔgɔ de kun ɲinana a kɔ ale de kɛra sababu ye ka na ni ala kofɔ ye ka na an dusukunw nɔrɔ k'u jɛya k'u seniya k'an bila ala ko suma sira kan ala ko an ka min kɛ a k'an k'o kɛ ala ko an ka fɛn min to yen a ko an k'o to yen a ko faradda ila rahman man kana abiqan jɔn min kun bolila ka bɔ ala ma jɔn minnu kun bolila ka taa i kun fɛ ka ala sira bila sagana de y'o tigilamɔgɔ segin faradda a y'o segin ka na ala ma hinɛ masa ma ala sɔrɔla ka hinɛ i la wada unasan bilhuda qabla lam tadri ee qablu ka kɔn nin ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kun tɛ kanda yɛrɛ sira dɔn mais sagana de kɛra sababu ye ka adamadenw kanda k'u bila sira kan a ko tasallat bil abuna an kulli walidin den bɛɛ lajɛlen dusu sumana den bɛɛ lajɛlen ɲɛnajɛla den bɛɛ lajɛlen farifɔnina ka bɔ i fa ma i sagana sɔrɔ dɔrɔn i ɲɛnajɛla hali n'i ma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ o de kosɔn dalayatigi y'a fɔ k'a fɔ ninnu ye mɔgɔw de ye qawmun yaslubuna an waladi wa an walidin u ye mɔgɔ de ye u bɛ mɔgɔw ɲɛnafin bɔ e, ale ka karamɔgɔlakaw n'i donna u ka du kɔnɔ dɔrɔn i bɛ nisɔndiya i mana ala ye ala sɔrɔ dɔrɔn i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ tarkul kul ila man indahu kul tarkul kullu ilal kulli yani i ka fɛn bɛɛ lajɛlen to i k'i ɲɛsin a bɛɛ bɛ maa min bolo a bɛɛ bɛ fɛn min bolo a bɛɛ bɛ masa min bolo i ka danfɛn bɛɛ lajɛlen to i k'i ɲɛsin o ma n'o kɛra i dusu bɛ suma ko denw olu y'u faw to k'u ɲɛsin sagana ma u kɛlen ka sagana sɔrɔ u dusu sumana wazul ahli an ahli faw minnu kun ye sotigiw ye denbayatigiw u kɛlen ka sagana sɔrɔ u ka denbayaw u ɲinana u ka denbayaw kɔ wazu tibiri an tibiri sanu kulukutu sanu lengo lengo a garamu a ɲuman ɲuman o kun bɛ maa min bolo olu kɛlen ka sagana sɔrɔ u ɲinana u ka sanu kɔ wazul ilimi ani ilimi kuma lasurunya dɔrɔn an bɛna a fɔ fɔ ka taa eh, an tɛna se k'a fɔ an bɛ jɔli caman k'a la wazul ilimi ani ilimi dɔnni dunkɛw olu fɛnɛ kɛlen ka sagana sɔrɔ u ɲinɛna u ka dɔnni kɔ k'a yira k'a fɔ ja dɔnnibaga wɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔnnibaga dɔ sanfɛ wadu nafsi wal hawa minnu kun b'u ni dungo la u ye sagana sɔrɔ u y'u fosi ka b'u ni dungo ma tawaddaa an izi u nana u yɛrɛ majigin ni bonya ye wa hana u ye majiginni kɛ lidil fakiri fantanya min filɛ nin ye ala k'i kɛ ala ka jɔn ye fakiru layi k'i kɛ ala ka fantan misikinu y'a yira ko se foyi tɛ e de b'i tentu ala ye i bɛ n'i sigi dugu la k'i sigi bɔgɔ la ala subahana taala jati ye o y'a u nana ka n'u majigin sagana ye ala ko fɔ sera ka maa si tɛ sigi sɛji kan i t'a mɛn k'a fɔ maa si de ka masakɛya sɛji sigilen filɛ sinon walayi an fa mamadu wulu sagana bɛ yɔrɔ min na atala ala bakawu an kan ka palais dɔ an kan ka masakɛ siège dɔ de labɛn a k'i sigi ye ka différence bɔ a ni tɔw cɛ nka bɛɛ lajɛlen majiginnen don duguma allahu akbar allahu akbar kasira in a kun ka di an fa ye kosɛbɛ kosɛbɛ waati bɛɛ a bɛ kasira bɔlaw bila u bɛ kasira in u b'a kalan wadu sheikh an sheikh a ko i k'a dɔn k'a fɔ sheikhu dunke o fɛnɛ ɲinana a ka sheikhu kɔ mana sheikhu dunke o ɲinana a karamɔgɔ kun bɛ maa min bolo a ɲinɛna a ka karamɔgɔ kɔ a ka i ɲɛsin nin karamɔgɔ in ma wa in jalla siru hali n'a sɔrɔ a ka karamɔgɔ n'a sɔrɔ ala ye bonyaba de k'a karamɔgɔ ala ye hɛrɛba de k'a karamɔgɔ kabakobaw kɛra a karamɔgɔ mais nin karamɔgɔ de ye kutubu alfardu jamu ye sagana kɛlen ka na a bɛ n'a fɔ kira ala kira ale sala salam nana kira tɔw cɛma i ɲinana kira tɔw bɛɛ lajɛlen tugur'a kɔ bɛɛ lajɛlen y'u ka bonya bila ka tugu a kɔ donc ale kɛlen ka na sekuw bɛɛ lajɛlen tugur'a kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a ta ale ka damada de la wato nahawi an nahawi nahawitigiw bɛɛ lajɛlen y'u ka nahawi to ka tugu shekana kɔ wato shiri an shiri dɔnkili dunkɛ minnu fana bɛ dɔnkili dɔn dɔnkili dɔnna ŋanaw kasira yɛrɛ bɛ dɔnkili n'i y'a mɛn kasira a tonnen bɛ dɔnkiliso de kan n'an b'a fɔ ko eh, ilimul ilimul arud a bɛ mizanu de kan buruda ta bɛ hamiziyaw ta bɛ a bɛɛ lajɛlen b'a damana mizani kan bunimahibu ninnu ani kasira caman caman caman daliyaw o n'a ɲɔgɔnnaw surtout sara ye donc bɛɛ lajɛlen n sigilen bɛ so min kan maana e tɛ se k'a fɔ i bɛ i damana biriki dilan ayi mulu dɔ de bɛ i bɛ taa mulu de minɛ i mago bɛ biri hakɛ min na i b'o o biriki to o mulu sira fɛ i bɛ sɔrɔ k'o biriki hakɛ bɔ mais k'a fɔ i b'i damana biriki dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni mulu ye ayi donc eh, o dɔnkilidala ninnu olu fana ka dɔnkili pɛsɛlen bɛ n'o mulu de ye an bɛ tɛmɛ wazul ɔjubi adiha shakiran kafa dunke mɔgɔ min yadara ne nin bɛɛ bɛ mɔgɔ bolo ne dɔnniba b'i la ne nafoloba b'i kun ne hɛrɛ ala ye hɛrɛba k'i kan ka waso o mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka hɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'u dansago k'u ala ni waso ni yada bolo olu labanna u ye barika dalibaga ye k'u yɛrɛ fosi k'u yɛrɛ jɛya ani sika dunkɛ fɛnɛ mɔgɔ min sika misɛnnin b'a la sika kɔrɔba b'a la a tɛ da foyi la mais shekana nana ka na kabako yira a tigilamɔgɔ la ka na ni danganaya ye ka kisi sira yira la a y'a dɔn k'a fɔ nin ye kisɛ de ye o ɲɔgɔnna joli joli bɛ yen u ye taasira u y'a nakari ka dɔ fɔ a ma k'a sababu te mɛ u labanna ka kɛ cɛ ye nin tasira in na a y'a yira k'a fɔ wazul jahi an jahi bonya dunkew olu fana y'u ka bonya to ka tugu shekana kɔ tanazala haibatan u y'u majigin u jiginna ka n'u majigin nin jɔn ye ni ni alama ye ne ye nin waliyuba ye takasaratil azwa fi za anil asr a ko nin nɔɔniya an filɛ ka nin min fɔ an ye dɔɔnin dɔ fɔ nin na masakɛ joli joli bɛ yen minisiri joli joli bɛ yen faama joli joli bɛ yen senkola joli joli bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen waritigi joli joli bɛɛ lajɛlen y'u ka waritigiya to a ko nin nɔɔniya in cayara ka caya ka caya ka caya fo mɔgɔ yɛrɛ t'a dan dɔn yɛrɛ takasaratil fi da anil asr donc shekana ka bonya a tɛ se ka fɔ ka se a dan na maabaw bɛɛ lajɛlen tugura kɔ fadallahum kullal a ye bɛɛ lajɛlen kanda k'i bila ala ala la k'i bila ala sira kan fo a ta daw a ye ala sira yira mɔgɔw la u fana kandara ale kɛra kanda sira kanda sababu ye a ye kanda sira don mɔgɔw kɔrɔ u kandala siwa zal siwa zal gaba fo n'a kɛra naloma e maa hakilintan ye almatrudu e min gɛnnen don i yɔrɔma jannen don an hadaratil birri ka bɔ hinɛ masa a ka hadara ma ala kofɔ bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ e min mago t'o yɔrɔ la e min ko e yɛrɛ t'a fɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ ala ko suma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ fo n'a kɛra o tigilamɔgɔ maa min k'a mago t'o la aa a laɲini ɲɛ ye dɛ

min hibbina kabini an kanubagaw an ɲɛ jɔyɔrɔ an jigi n'an ka lahara ala min y'an kɛrɛkɛrɛ k'an k'u ka kalanden wala ta sirri sagana min ye gindow yɛngɛbaga ye ale bɛ gindow bɛɛ lajɛlen kalama ɛ waati bɛ an karamɔgɔ b'a lakali an ye k'an to darisu kɔnɔ maaw sila a talalaw bakaw e, marsiri a ko marsiri bɛ tun b'a fɔ olu ɲɛna tuba marsiri marsiri tun b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen don min na marisiri ko ale tɛmɛtɔ a bɛ ka na sagana fo ale natɔ a bɛna sagana fo waati min na ka cɛ in to a ka foro kɔnɔ o cɛ in ko k'i bɛna taa min ko n bɛna taa an ka sirifikɛ fo ko bon a ye cɛ in ye dɔrɔmɛ fila de bɔ a kun k'a di marisiri ma a ye dɔrɔmɛ fila d'a ma ko n'i taara i ka nin di karamɔgɔkɛ ma i ka nin di sirifikɛ ma ko ne tun ye mais a ma foyi fɔ a ɲɛna dɛ plutôt cɛ in ma foyi fɔ a ɲɛna cɛ in ye dɔrɔmɛ fila de bɔ k'a d'a ma marisiri kɛlen ka se depuis k'a to yɔrɔ jan na sagana y'a yira k'a fɔ a ye sira bila a ye sira bila a ye marisiri wele ka na marisiri ye dɔrɔmɛ fila in di a ma marisiri ye dɔrɔmɛ fila in di sagana ma donc a kɛlen ka dɔrɔmɛ fila in d'a ma o la sagana y'a yira k'a fɔ est ce que nin bɛ saga sɔngɔ bɔ wa ko est ce que nin bɛ saga sɔngɔ bɔ wa ko yaani jaa jaa cɛ in de tun ye dafalen ta k'a fɔ n'ala ye den d'a ma a bɛna saga sɔngɔ di sagana ma mais alors que dɔrɔmɛ fila de sɔrɔla a bolo mais jɔn y'o fɔ sagana ɲɛna tuma min na k'a to zawiya sanfɛ n ko jama kɛlen ka caya a y'i i tɛgɛ bɔ duguma ka zawiya kɔnɔmɔgɔw fo o n'a ɲɔgɔnna o n'a ɲɔgɔnna o n'a ɲɔgɔnna don min na surakakɛ min wulila k'a fɔ k'a b'a fɛ ka na sagana kɔrɔbɔ dɔnni na k'a bɛn'a kɔrɔbɔ n'a sɔrɔ ala ye dɔnni min d'a ma a bɛna ɲininkali d'a ma a nana dɔrɔn o y'a sɔrɔ tamaro dɔ tun bɛ sagana bolo a tun bɛ ka tamaro dun sagana ye tamaro dɔ damadɔ ta k'a di surakakɛ ma surakakɛ ye tamaro in dun a kɛlen k'a dun mu surakakɛ ye tile saba kɛ a ma taa ɲɛgɛn na a ma banakɔtaa kɛ a ma taa kabinɛ na tile saba dafara surakakɛ k'a bɛ sira ɲini ko sabula ko ale ka laɲini dafala a bɛna taa sagana ko ayi ko an ma kuma dɛ an ma fɛrɛ surakakɛ ko ayi ko a ka ɲi ko a fɔ sa a fɔ sagana ko ne b'a dɔn i kun nana ka na anw kɔrɔbɔ dɔnni na nka e tɛ anw bolo maa min ye dɔnnibaga ye anw sagana bolo maa min ye dɔnnibaga ye o de ye maa min na i ye diɲɛ kɛ sahara i ye diɲɛ bɛɛ kɛ sahara ye k'a kɛ wolonkolonba ye cɛncɛn ko bɛɛ lajɛlen ka a jinɛ a hadamaden a daba bɛɛ lajɛlen a kungo kɔnɔ waraw a mɛnɛmɛnɛw a toruw a siran dɔrɔ a basaw a faliw n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taama sɔgɔma wula fɛ tuguni u ka tila ka jɛ ka taama u sennɔw bɛ forokoli min kɛ o bɔgɔ in na o bɔgɔ in maa min bɛna ka na u sennɔw bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ nin ye hadamaden de sennɔ ye nin ye wara de sennɔ ye nin ye siran yɛrɛ de sennɔ ye wa nin jinɛ in karisa de sennɔ ye nin ye a fa tɔgɔ ye nin ye a ba tɔgɔ ye nin ye a bɛ bɔ nin jinɛ kabila in de la wa ani kunnandiya bɛna sa ani kunnangoya bɛna sa k'olu sɛkina bolo o de ye dɔnni daminɛ olu sɛkina bolo o tigilamɔgɔ de ye dɔnni daminɛ o de donna dɔnni da fɛ fɔlɔ allahu akbar don min na u kɛlen k'a ɲininka k'a fɔ k'a bɛ masabu jumɛn na a ko masabu ye u bɛ papiyew de yɛlɛma yɛlɛma bali ne b'a minɛ kira tɔw b'a minɛ yɔrɔ min na mais o t'a yira k'a fɔ a ye kira dɛ a ko ale b'a minɛ kira tɔw bɛ dɔnni minɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka taa minisiriw ka conseil kan u bɛ se ka taa u ka réunion kɛyɔrɔ la u bɛ fɛn fɛn fɔ i b'a mɛn mais o t'a yira k'a fɔ i y'a ye dɛ donc alihamudulilahi an tun bɛ jɔyɔrɔ la ni n'a ɲɔgɔnna damada damada damada damada damada a tɛ se ka fɔ ka ban nin ye fitinin de ye caman la a ko iza sakhara mawla unasan litayibi n'ala ye jɔn minnu kolo adamaden min ye

jɔn kunnandiw ye walayi sɛkina kalandenw a bɛɛ lajɛlen ye maa kunnandi ye an bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala k'an fatu a kan ala k'an balo a kan ala k'an ɲɛnamaya a kan ala k'an kɛ sɛkina ka muridu ala k'an kɛ buye sago ala k'an kɛ ala sago ye a ko donc sisan o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ fa ya qawmi shukran bil ilahi n ka mɔgɔw barika da bɛ ala ye o de kosɔn a y'a yira k'a fɔ ya qawmi tigi ko n'ala ye nin d'i ma dɔrɔn min b'a ma dɔrɔn o ye ala barikada de ye k'a fɔ ala ye min ye ne kɛ nin walijuba in ka kalanden ye nin jɔnba in ka kalanden ala n b'i tanu k'i barikada foyi t'i ma n'o tɛ i kan ka ala arakan fila wajibi yɛrɛ ka don o don k'o seli ala subahana wa taala ka ala barikada a y'a yira k'a fɔ famal huda kana ma kɛ k'u b'a sɔrɔ biqintarin kana ma kɛ k'u b'a sɔrɔ ni nafoloba caman ye n'ala y'o fɔ suratul ali imran na k'a fɔ ko nafolo camanba qintarin min fɔra o ye nafolo camanba de ye dɔw yɛrɛ ko k'i ka misi ka misi faga misi golo k'a fa sanu na o de ye qintarin lujayni wala durri wari sanu warijɛ ani lulu k'a fɔ ko ayiwa i b'o di i bɛ kana sɔrɔ ayi o tɛ kana ni o ye ala subahana wa taala fasamata de yaktasu bi rahmati man yasha ala bɛ mɔgɔ de kɛrɛkɛrɛ n'a ka fasamatiya mɔgɔ min y'a diya walakinnahu ko nka yati bi mahadun tafadul kana bɛna ni fasamatiya yakalasire fasamatiya jɛya ala yɛrɛ de b'a d'i ma wa antum wa wa antum shatta jama'atum alal bir a ko aw filɛ nin ye aw kun carisalen bɛ sɛkina de na ka na kɛ sababu ye ka aw fara ɲɔgɔn kan ka aw fara ɲɔgɔn kan ala kofo la zikiri la ala bato la ka hinɛ ɲɔgɔn na o de kosɔn ko jamakulu minnu ɲɔgɔn kanu alahu subahana wa taala jaati kosɔn olu bɛ ala b'olu bila alarisi suma jukɔrɔ yanni kiyama kɛnɛ ka ɲɛnabɔ kiyama kɛnɛ durunnen don waati min na a ɲagaminen don waati min na jamakulu minnu ɲɔgɔn kanu alahu subahana wa taala jaati kama a nana hadisi kira ka hadisi asili na k'a fɔ ala b'u olu jamakulu ninnu ta k'u bila larisi suma kɔrɔ hali nabi ɲumanw ni kira dɔw b'u ka jɔyɔrɔ nata a shana kalidenw an bɛ ɲɔgɔn kanu ala ko de la dɛ

an ka majigin n'an ka dɛsɛ an k'o yira ala la o dɔrɔn de tora donc sisan a bɛna an bɛna dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ilahi mihi mimma yunafi surura ala fɛn fɛn man di shana ye ala an b'a ɲini i fɛ i k'a tanga ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma amina ya rabbal alamin wa atmim lahu amalu bil izzi wan nasri i k'a ka natako a mago bɛ fɛn fɛn na diɲɛ lahara i k'a bɛɛ lajɛlen dafa a ye ni bonya ani dɛmɛ ye amina ya rabbal alamin ala ko a ye bonya de di shana ma bonya min solomani tɛmɛnen kɔfɛ nin bɛɛ y'i ta ye n'a y'i diya bɛɛ tiɲɛ n'a y'i diya bɛɛ dun n'a y'i diya bɛɛ di mɔgɔ ma mɛ shana y'a tila ni mɔgɔ de cɛ a ko ila kfil ada min kulli wijihatin ala i k'a kisi a jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma minnu ko k'u tɛ fɛ k'a ye minnu k'u tɛ fɛ ka shana kalandenw ka zikiru mɛ i k'a kisi mɛ bi bi in na a bɛ ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ bɛ dɛmɛ ala faralen bɛ tiɲɛ kan waati bɛɛ lajɛlen zul hasidi min ye hasidi hasidi fin ye wala wal ajabi ani ee ujubu yani maa yaranci maa kanangɛlɛn bɛɛ lajɛlen ani jahili wal kibiri ani yɛrɛba bɛɛ lajɛlen faama baw fɛn fɛn ma nin min da shana kɔ la walahi i bɛ to a da fɛ amin duwawu jaabira i k'u ka jamaw yɛrɛkɛ k'u ka jamaw bɛɛ lajɛlen cari ala zawi shatmi wal waashina kufa shururahum i ka shana kisi i k'a tanga ka b'u ka eh, nɛni dunkew manamana ko ani maa minnu namimi waashina minnu ye maa min namam minnu bɛ kɛ namimiya ye ka i tɔgɔ jugu ta k'a cɛri ka taa fanw fɛ ka nkalon jugu da i la jugu nkalon o de ye wal waashina ye namamu la yadkhulu jannat namam o n'a ɲɔgɔnna wazul wadul kufra ani kafiri ba bɛɛ lajɛlen i k'a kisi ka b'o bɛɛ lajɛlen wal adina ani yaadanciw bil kadiri ka a kisi ka b'u ka janfaw n'u ka pilandiŋɛw la wa sihiri an'u ka kɔrɔtɛw i ka shana kisi ka b'o bɛɛ lajɛlen ma amina ya rabbil alamin eh, alhamdulilayi a nana ka nin kanto tuguni a ko ala an b'a ɲini i fɛ i k'an dusukun watihir be min kulli gayri qulubana i k'an dusukun bɛɛ lajɛlen seniya k'u jɛya ka bɔ filankafoya ni nɔgɔ ni hasidiya bana bɛɛ lajɛlen ma ni shana barika n'a bonya ye

a ka gindo a ye ko dogolen dogolen jogolen jogolen ma hali ani dɔw hatta a ni muwazu sigilen tun bɛ dumuni na u b'a ɲini a fɛ k'a fɔ a shɛ amad tijan ala ye nin bonya bange shɛ amad tijan ni maa min y'a ye i ni kunnandiya bɛ sa ko mɛ ko ne shɛhu dun minnu y'a miiri dusukun na shana y'a yira k'a fɔ ee muwazu maa min man jalasana wa akala ma'ana

lasiyama kuma tɛ maa min donna anw ka tarika in na ka tarika in ka saritiw dafa kalandenw n'i y'a mɛn i bɛ kɛ kalanden ɲuman ye fo ka sɔrɔ i ye sariti i ye wurudi in saritiw bɛɛ lajɛlen de timɛ i k'i hakili to a la an ka saritiw ɲɛɲini an k'u kalan don o don su ani fara tile kan sariti kanu a kalanni a murajali bɛ ka dɔgɔya kalandenw bolo bi dɛ n'i ye maa min jɔ kɛmɛ sara bi aa karamɔgɔkɛ i b'i kunna suuli dɛ an k'an jija an k'u ɲɛɲini kalanden i ka kalandenya tɛ sabati fiyewu i ka sariti dɔn k'a dɔn a ye k'i ka fɛn min kɛ sabula n'i m'o dɔn i bɛna taa cɛri dɔn i bɛ cɛri i bɛ bin dingɛ kɔnɔ a tɛ se ka sabati o f'i k'a dɔn de an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sabati tarika in kan ala k'an kɛ sariti dun kɛ alhamdulilayi donc euh, an bɛ tɛmɛ sagana ka siriya a ka gindo a ye gindo gindo gindoba minnu lakali kɛnɛ kan a tɛ se ka fɔ dɛ a dɔ ye mun ye hata cɛ dɔ bɛ yen a y'a den tɔgɔ da sagana la a kelen k'a den tɔgɔ da sagana la don dɔ la o cɛ in kuma lasurunyana a den tora ka ko dɔ k'a la dɔrɔn a ye gabakurun ta k'a kɛ ka a den keru a y'a den keru a na zawiya la n'a sɔrɔ sagana bɛ k'a sen minɛ o y'a sɔrɔ jalamugu melekelen bɛ sagana sen na a ye ko an karamɔgɔ ko mun b'i sen na ko bi ko e ma ne keru wa wuladen na e ni ne tun bɛ ɲɔgɔn na e ye ne gabakurun bon n ma o de nana ka na ne sɔrɔ aa cɛ kamana ganna alors que ale dun de y'a den bon

ani kira ka sahabaw sɔɔni sɔɔni fasimantiya fasimantiya n'a bolila ka bɔ e yɔrɔ i ka na hɛrɛ i ka surɔ kan nin ye fitinin de ye ka bɔ caman na an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ka bɔ a denkɛ n'a balimakɛ yɔrɔ a shekh hamaula sise alkarani ni fili min sɔrɔla a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka o yafa an ma o ye an ka dɔnni dɔgɔya ni sɛtanɛ nɔ ye ni sawaba min sɔrɔ alahu subahana taala ka fonisire nɛɛma salamu aleykum warahmatulahi wabarakatu donc euh, baro wɛrɛ bɛ kɔfɛ ni alahu subahana taala sɔnna hasatan alu sufa international jamakulu an b'a fo kosɛbɛ ni ala sɔnna baro tɔ bɛ kɔfɛ salamu aleykum warahmatulahi